igbo ndị ọma na-ege m ntị ekele m unu kelesi unu ike nwanne unu nwoke bụ maazị uchenna ijegalụ abịara n'ọgbọ ka o si abịa iwetara unu ihe ahụ mụwa na-ewetara unu nke anyị kpọrọ anyị ndị igbo tata anyị ga-etinye ọnụ n'ihe dị ya dị iche iche mana i nee anya ị ya-afụ na tata maka anyị nwa nọ nnukwu ofis otu onye nnukwu ọkaikpe onye ihe na-ada ụda na naijiria dum mana tupu m agaba n'iru m ga-achọ ka maka ndị igbo si na ụkwara na-adị mma n'ọnụ onye kwara ya ee ọ ga-eji ọnụ ya wee kọrọ anyị onye ọ bụ ọ kọchazịa e jebezie tiwe ya abụ ya abụ akụ igbo nsogbu n'ụfọdụ chief ekele m gị kelezie gị ike

mana isi ka o si etepụta nnọọ n'ọrụ ya anyị nwa bịa bịa bịa na nke dọkịta anyị kene ya nnọọ mana sị ụmụ ọgbọ ga ndị a nnukwu n'oge otu a ọ ama n'onu ya na ụlọ ọrụ nke anya ee kọsịna biko chief ogbuefi ị ma na bụwa bụ onye isi ndị na-afụ maka ọkaikpe na ICW nke Kaduna

mmambucha nze bụ nze nze pụtakwaje ka bọọdụ igbo otu wee kwa iri ozi akwa ndị oyibo ndị bekee Ee, mana ọ m ka ya bụ ihu nwa mkpiri adị wee na-agụ ya mụ na m, ọ dị ọrụ otu mma ọwara ya si na-efe Oge eziokwu. na m, ọ bụ na mụ ma na ụnụ na-abịa n'ụlọ Mm. aha mmadụ n'ụdị mana ọ bụrụ bịa na fraịde n'ụlọ ọrụ ma ụlọ akwụkwọ m na na mbụ onye igbo Mm. mana taa anyị na-ede n'ụlọ ikpe n'ụlọ

ọ bụ ndị a mụrụ na Lagos na na-asụ Yoruba abụzie Igbo a mụrụ na ya ọ ife nwute ka ọ bụ ma n'ịkpọ ezie o nwere onye Igbo ya nụpụta sị ka agwa ya nụ na ahapụ ya mana adị ama mgbe e ji eme ya maka ha pụta iche na ụmụaka na anyị na-eme ha ihe ọma na ahụ n'ụlọ akwụkwọ ka ha nwee ike na-asụ ha asụ ya na ahụ onye ọbụla mmadụ jụọ ha ajụjụ ka ha nwee ike ịsa maka na ndị Igbo bụ naijiria bụ ụwa niile ndị igbo abụrọ sọsọ ebe a mụrụ ndị igbo ka ha na-anọ na steeti ise e nwe n'igbo ukwu anọ ma gụkwuo ma ndị ikwere ọ bụ i nee anya fụ na e kee ndị igbo ụzọ atọ ụzọ naabọ nọ n'ọhịa ya kpatara onye igbo ọbụla mụrụ nwa ga na-echebu na nwa ya ama mbụ ebe akwa ya nọtụ na nwa ya akụkụ ibe ha na o wee mgbe ya asụsụ ọ ga-eji wee na-akparị nkata ya na ndị ọzọ ha bụrụ ndị Igbo na-akparị nkata ma ndị Yoruba ma ndị Awụsa ọ ya kpatara ndị Baịbụl a na-amụ ma eme iji kwuo na Ọnịcha otu mee mmadụ Ọnịcha otu na-akpọ ya otu Ọnịcha ndị niile ebe a bụ ndị na-azụ ahịa imirikiti n'ime ha ahịa edewu agbasa amandewu ma ọ sụọ mana amụọ nwa iji gwa atụ nwoke ndị kwere n'ekwu ahụ na nwa m anaghị anụ igbo atụ nwa kọrọ na-asụ nwa m igbo na-anụ igbo onye bi na n'iyi onye bi na igbo na-asụ ndị nwa masị ukwu oyibo na-esi asụ mana ọ maka ndị igbo na-asị onye mụta nwa nwa ya ka ya e wee sị ka nwa ya dị ka Zik nwa ya dịka Odumegwu Ojukwu ee nwa ya abụrụ anyị Akanu Ibiam bụrụ Alvan Ikoku na ndị Igbo ji wee biri na Kenneth Dike ha prọfesọ ha Eni Njoku ndị niile ndị Igbo ji wee biri nwa ya dịka ha nwa ya sụọ Igbo mana ama na anyị na-eme mistake mana taa bụ gboo anyị amatago na ya bụ ihe adịrọ mma ee anyị wee bido taa dịrị mma ma dịrị gaba

ọ bụrụ ije ebizi ife na-eme kịta agwa ọjọchara ndị otu maka na igbo ewee kwana asụsụ anyị abaa n'ihe ọbụla onye ọbụla na asụsụ igbo iru na na-eme onyonyo film niile a na-asị Nollywood ọ igbo a na-asụ na igbo na ya a na-asụ na igbo na ya efugo ya asụ igbo na ya

na-agbasa ozi ọma ndị na-eme ya igbo omenala ndị igbo ka o wee na-abata n'ime ndị igbo a na-emezi o wee na-agbasasị na-agagharị a na-aka ụka n'igbo ndị igbo a ndị igbo anachighatago kịta ugbu a wee fụ na ihe a na-eme adịghị mma wee kwechizie kịta adịghị ma ndị igbo ka ha si eme ihe ọbụla ha kwụsịrị ha akwụsịgo ya bụ na ụmụ egwu atụrụ ụlọ igbo igbo chinchin

ọ sị na na ndị Igbo na-amụ nwa ha gụọ ya taa gboo taa bụ gịnị taa bụ gboo onye onye ọbụla kulitere n'ụra tata kulitere n'oge ee ụmụ Igbo na-anụgide okwu biko okwu ọ bụ nwoke na-ege ntị ọ bụ nwaanyị na-ege ntị biko ọ na-adịkwana mma mmadụ kwuo ihe bara uru i were ya mee ihe maka e mee ihe ka e si eme ihe o mee gịnị o yie ihe ee onye onye onye kwuru okwu dị mma

nsọpụrụ adịrọzi na redio na-epụta ife a na-epụta igwe ego onye kpata ego onye nsọpụrụ na na-asọpụrụ ndị okenye anyị uru na ekwenye na nke ahụ maka na mgbe gboo e nwere ka ndị Igbo si asọpụrụ ndị okenye dị iche na etu ndị Yoruba ma ndị Hausa si asọpụrụ ndị okenye ndị Igbo na onwe ha nwere ebe a na-akpọ na ha bụ republican Igbo ama eze ee ala Igbo kwenyere na ee eze nwe ọha nwe eze Mbọ- nsọpụrụ dị n'ala Igbo bụ aka nnukwu aka aka akwa aka nri abụọ ka akpata nwata ahụ bụ na a mụrụ ojuara afọ ọ pụta ọ na-asọpụrụ okenye ya ọfụma ọfụma o nwere ego o nwere ego ọ dịkwu n'asụsụ Igbo ọ bụ na ebe ndị be anyị si wee bịa e were maa atụ maka ndị Imo deede deede Romanus deede Kalu deede Fidelis deede Okeke deede Ọjị

gabazie adịkwu na ọrịa na taa bụ gboo so taa bụ gboo ezie na ndị Igbo ka nwere hope big hope mgbe ọ bụ ndị anyị atọ anyị na-eme ọfụma ndị Igbo ndị Igbo jide nke unu ji mana ka anyị mụrụkwa anya ka ya bụ nwa ọkụkọ na-akpa nri enwere anya igwe

ka m tiri na mbụ ọ dị nnọọ ka m nọrọ nnọọ kwube nnọọ ya ikwuo ihe ọ kọwatara n'ikpeazụ ọ bụ na egwu ada atụ afọ o mee gịnị o wee buru ụzọ ee gị bụ nwoke na-ege m ntị gị bụ nwaanyị na-ege m ntị na-anụgo onu ihe nwanne anyị nwoke kwuru o kwuru okwu ilu ka nwafọ Igbo si ekwu okwu ọ makụrụ ilu ka a si amakụ mmadụ na-alacha ya ka a si alacha ofe wee yiri nnọọ ka e si eyi akwa na-aṅụ asụsụ ka a si aṅụ mmiri chief barista Ogbuefi Afecha ekene gị kenesie gị ike maka na ndụmọdụ a si n'ọnụ pụta kịta e gobe ya n'ahịa ezi ego eju nnukwu nnukwu gba maka osi na dị anyị kelere gị n'ihi na Chukwu mere gị ị bụrụ onye Igbo Ee. onye na-ege m ntị biko ị chọọ ka m na gị gbakọ ọzọ ịchọ ka anyị chịkọrịta uche o nwee ihe ịchọ ka mụ na gị kwurịta o nwee ihe ịchọ ka ndị Igbo mara maka ya ọ bụ maka ahịa ị na-azụ ọ bụ ụka ị na-aka ma ihe gbasara ndị Igbo ndị eme ka Igbo na-eto ọ chọrọ ka anyị nwa nwoke nwunye gị ma nwa gị nwoke nwa gị nwaanyị bịakọta ọnụ ka a na-amụkọta asụsụ Igbo a na ebe anyị ịchọrọ inweta anyị n'ekwentị ị ga-enweta anyị ọsịsọ na 081 22807671 maọbụ nwetakwa anyị na 0809 46 46 206 ị ga-afụ ya ọ na-aga nnọọ n'ihe onyonyo ị ga na-afụ ya ị na-ekiri ihe anyị na-eme ị ga na-afụ nọmba ahụ na-agara onwe ya mana ịchọpụtazi anyị n'ikuku nke ndị bekee na-akpọ website

na social media platform ọbụla nọ n'ụwa anyị nọ n'ime nke ọbụla nọ n'ụwa itinye ha na Prosium RTV ma ọ Facebook ma ọ Twitter ma X nke ọbụla nke ọbụla anyị nọ n'ime biko ọ na-adị mma ka eme ihe ka esi eme ihe n'ihi na emee ihe ka esi eme ihe omegide o yie ihe biko ekele m ekelesi unu ike afa m ka bụkwa maazị uchenna ijegarụ nke na-ewetara unu anyị bụ ndị igbo na Prosium Television na redio biko ọdụ bọsọ anyị ga ndewo